ndikulandireni omvera kulikonse komwe muli pano pa redio alinafe yafikanso nthawi ija ya pulogalamu ya tichitepo kanthu pulogalamu imeneyi timaunikira zinthu zomwe zikukhudza anthu komanso dziko paja anthu tinalengedwa kuti tidzasamalire dziko osati kuliwononga ayi mosawumitsa gaga mdiwa pulogalamu ya lero mukhala ndine eric norman mkwaira ndalama yathu yakuno ku malawi yakhala ikutsikatsika mphamvu kamba kwa zovuta zosiyanasiyana kuphatikizapo kusinthasintha kwa nyengo mwa zina posachedwapa banki yayikulu mdziko muno idalengeza kuti mphamvu ya ndalama yathu ya kwacha itsike ndi 25% kapena kuti ichepe ndi 25 kwacha pa 100 kwacha ina iliyonse izi zikutanthauza kuti ngati munthu unali ndi 1000 kwacha ndikuti ikuyenera kusintha nkukhala 750 kwacha komanso zikutanthauza kuti ngati ndalama yako ufuna ikhalebe ndi mphamvu ngati 1000 kwacha yomwe inalipo isanagwere mphamvu kwachayi ndiye kuti ukuyenera ukhale ndi 1330 kwacha mwaidule ukuyenera kuika 33 kwacha pa 100 kwacha ina iliyonse 33% nde izi zinautsa mtsutso waukulu pakati pa mzika mdziko muno popeza ambiri akudandaula za kukwera mitengo ya katundu ofunikira mmoyo wa tsiku ndi tsiku tinayankhulana ndi katswiri pa chuma yemwenso ndi mphunzitsi wa sukulu ya ukachenjede mdziko muno a betchani tchereni kuti iwo mwina atitanthauzire komanso kuti ndi chifukwa chani ndalama imayenera kutsitsidwa mphamvu m'malo mongoyisiya izi ndi zomwe anayankhula betchani tchereni tikanena zokuti tapanga devaluation kapena devaluate ndiye kuti timatanthauza kuti ndalama yathu ija yachepa mphamvu molingana ndi ndalama zakunja mwachitsanzo uh, tikamasintha ndalama zakunja kuti zibwere kuno ku malawi zikhale mmakwacha pamakhala mtengo wake umene umatchedwa kuti exchange rate ndiye uh, pakati apa e, e, mmabuku aboma timazimonetsa kuti kwacha imasinthidwa ndi us dollar ndi ngati 870 kwacha chapamenepo ndiye mmene tapanga kuti 25% muja ndiye kuti zitanthauza kuti kwacha ija no izigula madolasi pa mtengo no mwina wa 1300 chakuti kwacha mukafuna kugula katundu wakunja muziperekano ndalama zochulukirako kusiyana ndi kale zifunikano ndalama zambiri kuti mugule katundu wakunja ndiye kuti poti ndi dziko limene limadalira kwambiri katundu wochokera kunja kuti abwere muno mmalawi um, ndiye kuti uh, katundu wambiri makamaka uyo amene timagula kuchokera kunjayo mitengo yake ikhala kuti tikuyembekeza zoti ikhonza kukwerako ndithu chifukwa chakuluza mphamvu kwa ndalama yathuko mmenemo ndi mmene ti- tifunika zoti tiziyang'anire ah, anthu tonse kunena kuti imene ti- tikutanthauza ponena zoti kwachayo yachepa mphamvu kuti no zifunikano makwacha ambiri kuti tigule katundu wakunja ndipo kuti katundu wakunja timagula kupyolera mu ndalama zakunja ndikuti zifunika ndalama za- kuti tigule ndalama zakunjazo zimene zingatipatse kuthekera kuti tigulireno tsopano katundu wakunja mmene momo ndi mmene zimakhalira tikanena zoti devaluation nkhani yayikulu ndonena kuti tikupanga devaluation chifukwa chokuti ifeyo ngati dziko timadalira kwambiri katundu wakunja ndiye tikatengera ndi mmene anthu akufunira katundu wakunja anthu mmene akufunira ndalama zakunja kuti agulire katundu wakunja Ziku- zikuchitika kunena kuti anthu achuluka ndalamanso zimene zikufunidwazonso ndizochuluka ndikuti mtengo wake umene timagulira kwacha uja sunali mtengo wake woyenera ayi ayi unali otsika monamizira sunali otsika mkatani ndikuti mmene umayenera kukhalira yoti tikupanga devalue kuti no kwacha yathuyo ifanane ndi mtengo wake weniweni molingana ndi mmene anthu akufunira katundu wakunjayo zimenezo ndi zimene zikuchitika
tinafunsanso a tchereni kuti chingachitike ndi chani titapanda kugwetsa ndalama yathu ndipo iwo anafotokozapo motere kuti tisapange devalue kapena kuti tisachepetse mphamvu za kwacha ndiye kuti aliyense adziona kuti katundu wakunja ngotchipa ndiye kuti padzikhala mdipiti anthu kukanganirana kuti iyayi tigule katundu wakunja ine ndifuna katundu wakunjayo chifukwa choti ndamene akuoneka wotchipa pomwe zisali zoona kuti ngotchipa ayi so zikatero ndiye kuti no eh, ndalama zakunjazo zizisowa katundu wofunika kuti timugule ndi ndalama zakunjazo mwina tilephera kumugula mafuta a mgalimoto mwina mankhwala mzipatala chifukwa chokuti ndalama zakunjazo zikhala zokuti aliyense akuzifuna nawo kuti agulire kena kake kakunja zimene zingakhale eh, zabwino
kulankhula kwa a betchani tchereni mu pulogalamu yathu ino ya tichitepo kanthu ndipo tinalankhulananso ndi woyankhulira banki yaikulu mdziko muno a ralph tseka pa nkhani ya kugwa kwa kwachako a tseka avomereza kuti ndalama yatsika mphamvu kotero anthu ayembekeze kukwera mitengo ya zinthu mdziko muno Iwo anafotokozapo motere. nthawi zambiri zimati eh, zikatero eh, ndalama ya kwacha ikagwa ah, ndithu zinthu zimakwera mitengo ndithu nanga chifukwa chimene chimachitika nchonena kuti mdziko muno timadalira kwambiri zinthu zobwera kuchoka kunja zimene timagula kuchoka maiko akunja eh, muone choyambirira ma industry athu onse m'malawi muno akamagwira ntchito yawo kapena akamapanga zinthu zawo ma industry athu zinthu zimene amagwiritsa ntchito aja amati ma raw materials ma raw materials onsewo amachita kuchu- kuitanitsidwa kuchoka kunja eh, muone chilichonse chimene chimachitika kapena kuti eh, mafuta amene timagwiritsa ntchito uh, magalimoto ndi zina zonse za magalimoto maoiro machani zonse zimayitanitsidwa kuchoka kunja tione ujeni ma fertilizer mankhwala a muzipatala onse mankhwala a mminda zonsezo zimayitanitsidwa kuchoka kunja ndiye mmene kwacha yagwamu ndithu tikuyembekeza kuti zinthu zina ndi zina zikwera chifukwa zonsezo zikuchokera kunja ndipo monga woyimira bungwe lomenyera ufulu pa chuma la cdedi a sylvester namiwa ati iwo ndi odandaula ndi mmene zinthu zikuyendera mdziko muno Popeza adindo sakusamala za miyoyo ya Amalawi, iwo anafotokozapo motere.
Nkhani ya kugwa kwa ndalama ndi nkhani yomvetsa chisoni, si chinthu choima pachulu ndi kumayankhula mokweza. E, apa zimene zikutanthauza mwachidule nzonena kuti kuti mupite mukagule ndalama ya dola mbuyomu mumafunika ndalama zokwana 825 koma pakali pano pa lero kuti mukagule dola yomweyo mufunika ndalama yopitirira 1000 chakuti ndiye mukudziwa kunena kuti dziko la malawi pafupifupi china chilichonse chimene timagwiritsa ntchito timayitanisa kunja izi zitanthauza kuti katundu wakweranso mtengo amalawi avutika chifukwa ndanena kuti nkhani yakugwa kwa ndalama yathu ya malawi ndi nkhani yomvetsa chisoni kwabasi chifukwa itanthauza kuti mavuto alipo

unali ndi zina zofunika kuti boma la malawi mfundo loti lizitsatira ndiye iyi nkhani ya zoyendayenda sikanatheka nkhani ya likukumwe la nduna sizikanatheka ndiye mwachidule tinganene kuti adathetsa mgwirizano umenewo ncholinga chonena kuti aononge chuma cha dziko lino pa zifukwa zongofunikira kuti apindule iwo eni panopa adziwa kuti atha nzeru alibe choti achite kuti apulumutse chuma cha dziko ndi abwereranso ku imf komwe kuja ndiye imf zimene imachita ndi zimenezi ndipo amalawi ayembekeze kuti kwacha ikhala ikugwetsedwa chifukwa iwo aja sibungwe lothandiza iwo aja ndi ongongoza ndalama amafuna azipindula choncho nzomvetsa chisoni kwambiri kuti mtsogoleri wa dziko lino dr lazarus chakwera afuna amalawi aziona ngati imf ndi bwenzi lawo imf ndi msamariya ayi ndithu anthu amene akupanga malonda choncho amalawi eh, zaka 58 tili paufulu wodzilamulira tizisakasakabe atsogoleri amene amatekeseka ndi ubwino wa anthu osati ofuna

kodi nanga anthu kapena boma tikuyenera tichitenji kuti mwina ndalama yathu idzikhala yodalirika ndi yosamagwaigwa mphamvu alafu tsika anafotokoza zomwe boma likuchitapo kuti ndalama yathu ikhale yodalirika motere Ah, chimene chingachitike sitingachite unena kuti nkusintha machitidwe a zinthu koma eh, boma likuyesetsa eh, eh, through the imene amayichiti amayiti national export strategy kuti tisinthe kuchoka kumaka kungoyitanisa zinthu kuchoka kunja tidzipanga nafenso zinthu kumazipitisa kunja ija amayiti export chifukwa tikamapanga ma export ndiye kunena kuti tidzi- tidzipeza ndalama zakunja eh, tidzipeza kuti tikuzidalira tokha ndiye zofunika ndithu eh, kumapanga zinthu zochepetsa eh, kuyitanitsa zinthu zakunja nkumapangitsa zinthu zonena kuti eh, tikupanga encourage ma export rather than ma imports kapena ija amayitsa pa chizungu kuti import substitution kuti popeza izi timayitanisa kunja anthu akuyitanisa mazira kuchoka kunja izi kuchoka kunja iyayi tiyeni tizipange munomu kuti tiyesetse kuti tisunge eh, ma reserves athu tinamvanso kuchokera kwa sylvester namiwa pamomwe nzika zikuyenera kupangira kuti kwacha isamagweigwe ndipo iwo anafotokozapo motere e, apapa tivale zilimbe ndanena kale kuti chinthu chofunika kuchita ndi kuona kuti boma laonekera kuti lalephera anthu amene anazithemba aja kuti akakonza zinthu zinthu zaakanika ndinena pano mukapita mu mashop mukapeza kuti zinthu zina zofunikira mulibe kuti mupite kusana mukagule shuga akuuzani kuti mugule mapaketi awiri okha mafuta ophikira kulibe ndiye nkhani ndonena kuti amalawi tivale zilimbe tiyambe kusakasaka kuti kuti titani popeza boma lathu lija lalephera mtsogoleri nzomvetsa chisoni kuti akudziwa kuti mziko mulibe ndalama yakunja koma ndikumakapanga hayala ndege yodula kwambiri kumakapita kumakayenda e, nzomvetsa chisoni kwambiri ndiye tiyeni tizisakasaka amalawi kuti kuti timpeza kuti mtsogoleri woti atichose mavuto amene tilinawa
Pamene alimi komanso akatswiri kuphatikizapo a Hollis Kholowa akulimbikitsa kuchita ulimi womwe singamadalire zinthu zochokera kunja monga ulimi wa tirigu, katswiri pa chuma a Betchani Tchereni ati kudalira ulimi wokha sikungathandize pankhani yobweretsa chuma m'dziko muno. A Tchereni ati kuchulukitsa ntchito za mafakitale kungathandize potukula chuma ya dziko lino. Iwo anafotokozapo motere. Ulimi pawokha, tinene mosapsatira mawu, ulimi pawokha udzatikanika ku malawi kuno e, talima nthawi yayitali ngati dziko kulima fodya kulima chimanga kulima nyemba talima nthawi yayitali komabe palibe chimene tachiona kuti chatipindulira kwenikweni kotero kuti nkofunika tiyambeni kuyang'ana njira zina nchifukwa chake e, masomphenya 2063 malawi 2063 ama amatiuza onena kuti tikuyang'ana nkhani za inde kuulimiko koma commercialization muulimiko tiziyang'ana zokuti ti- eh, eh, tizipeza zambiri komanso pa zambiripo tizikhala zokuti ndizogulitsika Eh, m- komanso kwambiri tikuyang'ananso ku nkhani za tourism ndi urbanization komanso zimenezo ntchito zokopa alendo komanso chofunikira kwambiri ndi ntchito za industrialization ntchito za mafakitale ndi zimene tikuziyang'ananso kwambiri chifukwa tikapanda ku- kusamala eh, ulimi eh, sikuti unga- u- udzatifikitsa pokuti no basi ndife dzikodi lodziyimira patokha ayi zikufunika zokuti pabwere ntchito za mafakitale kuti zitha kutenga za ku ulimizo nazitembenuza kuti eh, zikhale china choti chikhoza kutipezetsa ndalama zambiri momuno malawi kapenanso kumayiko akunja kukonza kwake nkotere kunena kuti kupita chitsogolo ngati dziko titakhala zokuti sitikugula katundu wakunja monga mmene timagulira panopo ochuluka mmene timagulira panopo ndiye kuti sitingamadandaule ndi za devaluation kudandaula za devaluation kuti katundu akwera kuti katunduyo ngwa kunjako ndi chofunika kwambiri nchokuti katunduyo tidzipanga tokha mdziko linolo katundu wambiri kaya ndi zovala kaya ndi masopo amene timagwiritsa ntchito kaya ndi chani che- katundu amene mungaganizire inu kuti ndi am- amafunika mutagwiritsa ntchito katundu ameneyo ngofunika titamapanga tokha kumalawi kuno ndikuti ndalama yathu idzigulanso katundu wake wa mdziko lino sitidandaula nkuti ndalama ya- yakunja ikuyenda bwanji chifukwa kuti ndife odalira kwambiri katundu wakunja chifukwa chake zikukhala moteromo ndiye eh, mwa njira ina si nkhani yodandaula kuti boma likulephera kapena boma linalephera iyayi nkhani ndi yomati ifeyo anthufe tita- tiziyang'ane tokha kuti kodi ka- katundu amene tikugwiritsa ntchito ngwakuti chifukwa ifeyo ndi amene tikugula katundu wakunjayo ndiye tikamagula katundu wakunja tizikhala tikudziwa zo- zo- zokuti tikuchititsa kuti pachitike devaluation Nthawi ya Bingu sikuti kwacha inali stable. Nambala pa bukhu inkaoneka K172, K175 pa bukhu koma ndalama zakunjazo ma dollars wo sankapezeka ayi. Ndiye chifukwa choti ndalamazo si- sizinkapezeka zinali zovutano kwambiri kuti um, anthu apeze katundu monga amene akumufunira. Chifukwa chake mukakumbukira bwinobwino inaliko nthawi imene kunasowa mafuta ku Malawi kuno mafuta ajatu kusowa kuja kwambiri kunali chifukwa chokuti kulibeko ndalama zakunja ndiye um, kuti inali stable ayi, komanso sikuti chifukwa cha fodyayo komano um, nthawi imeneyoyo uh, a Bingu wa Mutharika anaganiza kunena kuti iyayi uh, bwanji tisa tisapange devalue chifukwa tikapanga devalue katundu a- akwera mitengo ndiye katunduyo Pa pepala amaoneka ngati sa- sanakwere mitengo koma anthu amene amakwanitsa kupeza ndalama zakunja amati akazipeza chimene amachita iwowo amagulitsa katunduyo mokwerabe mtengo ndithu chifukwa chakuti devaluation inali itachitika koma simaoneka kuti yachitika chinanso chimene ndingayankhule nchonena kuti eh, nthawi imeneyoyo mukakumbukira bwinobwino a Bingu anakhotetsa anakhota kunena kuti i- ifeyo si timapita ku maiko aku aku ulaya em, kwa- kapena kuti ku eh, eh, kaya amati ku west ka, ku america ku uk ku germany Ah, anapi anatsamira kwambiri ku east kumene kuli ngati ku china south korea um, penanso kukhala ngati taiwan pang'ono anatsamira kwambiri maiko aku- akumenekoko kuti adzitithandiza nchifukwa chake kunabwera parliament building kunabwera china presidential villa ja ndiganizanso ngati ndisakulakwitsa paul kagame road kulilongwe zinabwera chifukwa chokuti tinalandira zithandizo kuchokera ku maiko aku east osati ku maiko aku- akwinako koma ndi ngongole ngongole zimenezo pena zinazo sitinayambebe kulipira eh, tikadzayamba kulipira pamene tikadziwe kuti oh zinali ngongole kani so kunena kuti inali stable sizoona kwenikweni um, sizoona kwenikweni ulimi wa fodya ukutivuta eya kuli pachizungu amati anti-smoking lobby anthu akukana uh, anthu ambiri akunena zoti safuna kumasuta fodya ndiye e, msika wa wa fodya uku- uku- ukuvuta makamaka maiko akunja anthu osuta fodya aku- akunka nachepera kusiyana ndi kuno ku africa kukukhala ngati anthu osuta fodya akuchulukira koma nanga si sitimalima tokha ndiye sikuti tingachidalire chimenecho komanso katundu wathuyo sitingangodalira fodya lero mawa nkucha chaka mpakana mwana wanga adzakhale ndi mwana wake nawonso angodalira fodya ndikuona ngati nkulakwika timalimanso zopanganso zija zimene zimatchedwa kuti diversification Eh, soya ndi amene wabwerayi koma tisangomgulitsa mmene alilimo soya timuwonjezere mphamvu kuti tikamagulitsa atipatse atipezetse ndalama zochuluka kulankhula kumeneko kwa katswiri pa chuma a picha mcheleni kufotokoza mmene anthu tingachitire kuti ndalama yathu ikhale yodalirika apanso ndipo pamapeto pa pulogalamu yathu ya lero ya tichitepo kanthu lero timaunikira mmene tingachitire ngati dziko kuti ndalama yathu ikhale yokhazikika ndiye tamva kuchokera kwa anthu osiyanasiyana pa nkhaniyi kuphatikizapo katswiri pa nkhani zachuma ndithokoze mkonzi wa pologalamuyi father louis chikanya komanso mnzanga wandekha janet mtolongo pothandizira kuti pologalamu ya lero itheke ine ndi eric doman mkwaira pitirizani kumvera radio alinafe